because ọba bụ Ọ na-afa n'azụ ya ọfụma. igbo na-enwe onwe anyị idobe igbo na-enwe onwe anyị because a sị na anyị nyụkọta mamịrị ọnụ Gekwa ntị, gee ntị, gee ntị. because some of our igbo erela anyị erere nwanne ya nwoke because of ego let igbo bụ igbo ka anyị goo disababọla address Unu ife ọgwụ.

a sị na onye jee iku nwa pụọ ọ bụ na nwa ije iku anwụfugo na ife menụ bụ na nwata jee iku nwa ya anaba ije ka iku nwa pụọ ọ na nwa ije iku anwụgo ka ife ya emegbo ọ na ya bụ na ị ga-anabakwa anabakwanụ you will go your house ị na-ege ntị o tego eji ekwu ife mana ada m alike ya itinye ọnụ n'ife gbasara politics mana o mere m affect o mere m nnukwute affect so m sị na m ma na-etiizi ya ọnụ mana m gwa ụnụ na nke ikpeazụ a na m apụtago full full kwado akwado mana mmenye location ngị nwa na onwe gị ị ma nke ị ya na-eme wee na-asupport na-eme na ị kwụkwụsịa ike ị na-ege ntị na ive this woman na-ekwu o lu na ije nalụ title n'ije mee ife dịka fa eje welu mana o luzie na gee ntị e eh, I pity some of our Igbos ndị Igbo o nwere ụfọdụ ndị Igbo na-abụ m nesie anya like this ebele fa na-emelụ m ị rapụ obodo gị ọ na-ekpu mmiri jee n'obodo onye ọzọ na-edevelopụ ife nwa na-abụrụ na obodo ọ bụla ndị Igbo nọ na ya na ọ na-aga successful na ife na-adị mma ka m gwa unu a na-ebidokwa n'ụlọ wee dịrị mma pụba ilo a sị na a na-ebido n'ụlọ adị mma wee pụba ilo ọ bụ eziokwu na onye amụma ada adị ile na ana nna ya mana ọ na ana nna ka a na-anọ edozi ile i kpurọ ụnọ na be nna o je kpuo n'ama mbọsị mmiri ama ya ama ọ maa ghụ ọ bụ na ị nụnube ụdị ilu a before gbaa mbọ nụ ya a na-ebido n'ụlọ wee dịlị mma pụba ilo ịpụ ngwa look at na ndị Lagos ndị Yoruba niile ju na Lagos sị onye ọbụla naba ana nna ya that thing na-atọkwa m ụtọ alike m ya ị ghọta a pịatuo your shop pịakabe gba moto gị ọkụ nataba ụnọ Lagos is not your place ego a billions and trillions of naira anyị na-eburu eje n'obodo ndị edevelop bụ na e bubata ya n'obodo a ọ bụrọ ife niile ka gọọmenti ya na-emela anyị o nwe ụfọdụ ife ya-abụ o lu anyị emeri onwe anyị anyị ezugo idebe ezigbo sekuriti na east because mgbe ị lụọla factory lụọ company ị needirọzi ichewe ka gọọmenti nye sekuriti i ye eji aka provide ya your own security for yourself mgbe onye anụnwa lụọlụ kọmpani ebe a, onye alụọ ebe a, onye alụọ ebe a, onye alụọ ebe a, onye achọ sekuriti debe onye achọ sekuriti debe onye achọ before ị madụ ive na-emenụ sekuriti agbaka ahụ obodo adị mma na nsị niile a na-eri nsị niile a na-eme ife niile a na-eme na Anambra bụ maka na a gba nkịtị o nwerọ onye chọọ ikwu okwu o merụ na-aga ehomi ihe eje asaba njesi ọkwọfụ asaba ka nsi fu abata anọ m asaba ife na-eme onye ọbụla na-enwe aṅụrị ozugbo ozugbo nsọ kwara anụ ọkpa na River Niger bridge River Niger ahụgha m ife driver bu m na moto na-ekwu sị hai na abatakwa m anambra steeti nna onye ọbụla dịkwa vigilant yo wind up wind up pichie ị gakata kwụsị onye kụwa aka n'ọnụ ụzọ emepekwana ụzọ nsị ọga kadebe ife a na ọhụ maka na ọmabụlọ is not for me ụdị ya adịghị emekazi maka ndị na-enwere efe ọchị because ọ bụrọ mmadụ niile nwere ego ichekwaba onwe fa ego eji agwọ ọgwụ protection kịta agala ọnụ ndị igbo ka anyị nata n'obodo anyị dozie nụ be nna anyị ada m agwagwa ụnụ ebe a ka ụnụ like ya ma ụnụ chọọ comment kwanụ ma like ka ụnụ comment ya rubbish ka this video wee gaa viral share nụ this video ọ bụ na ife a na-ekwu na ọ baa gị ntị like and share ndị igbo oge elugo ndị igbo ya eji nata be nna fa dozie obodo obodo adị mma o nwe ife a na-akọ ọ na-aba ntị ya onye ọbụla a na-aghọta na ọ bụrọ ịrapụ be nna ya ijee n'obodo ọzọ na-edevelopụ obodo onye ọzọ kịta ọ ndị yoruba nọ na-agbazi anyị mgba onye ọbụla naa be nna ya anyị nwe Lagos em na-ewu nke nwaanyị sị na igbo man can never be president ka ndị ụda adụ na ajụcha na o nwe mgbe anyị ji ayọ unu biko ka anyị bụrụ president we don't we are not even interested in being president of Nigeria ife anyị dị more interested in let us go ka anyị naa hapụnụ anyị ka anyị nabala onwe anyị anyị anyị achinwu unu ọkwa ya we can never be president of Nigeria abi eh, no problem oya allow us to go because unu aya ajụ ịda ada jụ ịcha acha unu aya bụrụ ogbenye bụrụ amusu either na ụnụ daa or na ụnụ chaa one must happen because ọkụ efu ụdị siri m either that we either we rule this Nigeria or we go unu ya choose ofu is two option is two answer with two dashboard na unu ya enye anyị ofu unu ya enenesi this video ị ma na ihe mere na m aha edebe this phone straight na screen ka unu na-enene bụ for Facebook policy achọrọ m violate their policy ka m pụtasigodo na nke m ma eme because na m aha postzi video frequently bụ ife strike fa pịa m ịghọta so m na-emezi anụ m ezu ezu geenụ ntị ka ụnụ nụ ife onye ahụ
Mm-hmm. ọ na-akọwa na igbo leaders na anyị dị worst ọkwa anyị dị worst hapụnụ anyị ka anyị naba mmadụ jọọ mmadụ na onye oshi na mmadụ ana ebi n'ụlọ gbọ

nwa a na-akpọ mumu bread e kwesịrị iwepụ afa ya from mumu dee ya wise bread maka ọ ha eme ka mumu ọ kpọrọ Ọ- ọ na-ekwu o ji uche ya o ji uche okenye amanyere ya ụnụ ịghọta ana na this video i was very happy like ana na ndị video dị ka ọ ya dị ị na-ege ntị a sị na onye jere iku nwa pụọ bụ na nwa i je iku anwụ obodo ife ị ga-eme bụ na onye jere iku nwa ya ana ụmụ igbo ọkwa ị fụ this thing ọwa ọkụlọ ka anyị chụbanụ biafra ka anyị naba obodo anyị either we make this country a better place or na anyị naba maka ụnụ abụzọ mmadụ ụnụ jụ na anyị ya apịchapụta ụnụ mmadụ anyị anaala ụnụ simple as abcd onye ọbụna abaa n'ụnọ zuo ike